Mionlaigh mar chúigiú colún an Tríú Reich. Podchraoladh le Tarlach Mac Con Midhe. Tá a fhios againn le fada nach raibh na Naitsithe gan suim a chur ins na teangacha Ceilteacha. Ach tá taighde stairiúil déanta le blianta beaga anuas a thaispeánann cé chomh soifisticiúil is a bhí teangeolaithe an Tríú Reich agus iad ag iarraidh úsáid a bhaint as mionlaigh teanga agus cultúrtha mar chúigiú colún i measc na namhad. Ní miste cuimhniú ar bhrí an leagain cainte sin. Baineann sé le heachtra i gCogadh Cathartha na Spáinne. Mhaígh an ginearál faisisteach Mola, roimh dó ionsaí a dhéanamh ar Madrid, go raibh ceithre cholún saighdiúirí aige féin ach go raibh cúigiú colún aige istigh sa chathair. Séard a bhí i gceist aige ná lucht tacaíochta na bhfaisisteach i measc an phobail. Tá sé amuigh ar Hitler gur chloíteoir gan trua gan taise a bhí ann agus é ag plé le náisiúin bheaga na hEorpa. Ach ar an taobh eile, bhí ardmheas ar Hitler i measc na náisiún beag i mbaol ó Stailín, mar an Fhionlainn agus an Liotuáin. Cheapadar féin gur slánaitheoir a bhí ins an deachtóir Gearmánach agus bhí siad sásta troid ar a shon. Ins na tíortha faoi fhorghabháil, chleacht sé straitéis divide et impera. Spreag sé gluaiseachtaí na scarúnaithe. Sa Bheilg, thug na Naitsithe tacaíocht do na náisiúnaithe Pléimeannacha, agus bunaíodh milíste Pléimeannach chun chur in aghaidh na résistance. Nuair a ghabh Hitler an tSeicslóvaic, thug sé stát neamhspleách do na Slóvacaigh faoi threoir sagairt Chaitlicigh, an Monsignor Josef Tiso. Thug sé cead a gcinn do na Slóvacaigh, fad is a bhí siad sásta Giúdaigh na tíre a chur go campaí an bháis sa Ghearmáin. Ach le deireadh an chogaidh bhí deireadh le hardmhianta na Slóvacach, agus cuireadh an Monsignor Tiso chun báis mar fhealltóir agus choirpeach cogaidh. Bhí an scéal mar an gcéanna sa Chróit. Thug Hitler saorstát don phobal ríChaitliceach sin agus bhí siad ar a ndícheall ag marú Giúdach, Giofóg agus Seirbiach. Ach faoi dheireadh chuir an Marascal Tito stad leis an eirleach agus leis an Saorstát freisin. Tar éis treascairt an Chumannachais, ar ndóigh, fuair an Chróit agus an tSlóvaic saoirse arís. B'fhéidir go bhfeicfimid stát Pléimeannach á chur ar bun amach anseo. Bhí sé ar intinn ag Hitler an Eilvéis a ghabháil nuair a bheadh am aige. Deirtear go raibh saighdiúirí Gearmánacha ag foghlaim Rómainise agus iad ag ullmhú don oibríocht sin. Ní fheadar an raibh sé ar intinn ag Hitler Saorstát a thabhairt don mhionlach Rómánach. Tá a fhios againn go raibh siad dian ar na Sorben! mionlach teanga Slavach in oirthear na Gearmáine atá ag seasamh an fhóid go fóill ansin san lá atá inniu ann. Ach is é is dóichí go raibh sé ar intinn ag Hitler réimse na Rómainise a bhronnadh ar Mussolini mar chuid den Italia irredenta, Bhí sé ráite le fada ag teangeolaithe na hIodáile Faisistí nach raibh sa Rómainis ach canúint Iodálach. Nuair a bhris an cogadh amach, thuig na hollúna Gearmánacha go mbeadh an Tríú Reich in ann tairbhe a bhaint as an náisiúnachas Ceilteach. Bhí Ludwig Mühlhausen mar ollamh le teangacha Ceilteacha i mBeirlín Nazi díograiseach a bhí ann, agus é ina chomharba ar Julius Pokorny, a bhriseadh as a phost. Mar cé go raibh léann na Gaeilge ar a thoil ag Pokorny bocht, bhí seanmháthair Ghiúdach aige freisin. Pé scéal é, faoi 1940, bhí Unternehmen Seelöwe, oibríocht mór-rón, á ullmhú i gcoinne na Breataine Móire, agus bhí sé ag intinn ar Mühlhausen teagmháil le náisiúnaithe aitheanta sa Bhreatain Bheag agus in Albain, dá mba rud é go n-éireodh le Hitler an Ríocht Aontaithe a chur faoi chois. B'fhéidir go bhfaigheadh siad saorstáit Cheilteacha dóibh féin, díreach mar na Crótaigh agus na Slóvacaigh. Bhíothas ag ceapadh go mbeadh cuid mhaith de mhuintir na hÉireann, pobal breá Caitliceach arís, báúil don Naitseachas freisin, nó i gcoinne na Sasanach ar a laghad. Sa bhliain 1941, thosnaigh Hans Hartmann, scoláire Gaeilge eile, ag obair sa Roinn Gnóthaí Eachtracha i mBeirlín, áit a raibh sé i mbun rannóg Éireannach an Raidió Ghearmánaigh. Bhí sé de dhualgas ar an rannóg seo propaganda Naitseach a chraoladh go hÉirinn, i nGaeilge agus i mBéarla. I measc lucht teangeolaíochta, tá clú agus cáil go fóill ar Leo Weisgerber, duine de na teangeolaithe is cumasaí de chuid na Gearmáine san 20ú haois. Bhunaigh sé an teoiric shéimeantach ar a dtugtar inhaltsbezogene Grammatik, nó gramadach dírithe ar an inneachar. Scoláire Ceilteach a bhí ann i dtús báire, mac léinn le Thurneysen, agus ins na 1930idí bhí sé ina ollamh le teangeolaíocht i Marburg. Sa bhliain 1941, thug Weisgerber léacht acadúil uaidh ar an téama Na Náisiúin Cheilteacha Mórthimpeall ar Shasana, inar nocht sé smaointeachas na Naitsithe faoi na Ceiltigh agus a dteangacha, agus an ról a bhí i ndán dóibh i straitéis chultúrtha Hitler. Ar feadh an chogaidh, bhí Mühlhausen agus Weisgerber ag obair don SS. Bhí Weisgerber mar oifigeach cinsireachta i Rennes le linn fhorghabháil na Fraince. Bhí sé i mbun an raidió a chraol i mBriotáinis agus bhí sé an-díograiseach ag cur chultúr na Briotáine chun cinn. Bhíodh sé ag obair as lámh a chéile le náisiúnaithe Briotánacha an ama sin, agus bhunaíodar mílíste Briotánach chun cuidiú leis an SS agus an Gestapo i gcoinne na Résistance. Fiú le linn na forghabhála, bhí náisiúnaithe Briotánacha á ionsaí ag lucht na Résistance. Dúnmharaíodh an tAthair Jean Marie Perrot, náisiúnaí Briotánach agus frithghiúdaí aitheanta, agus daoine áirithe eile. Agus tar éis an chogaidh bhí ar na náisiúnaithe íoc as a bhfeall ar an bhFrainc. Daoradh iad chun báis nó chun príosúntachta ins na cúirteanna Francacha, ach mar is eol do chách d'éirigh leo éalú agus cur fúthu in Éirinn. Bhí plean ag Hitler, Unternehmen Grün, Oibríocht Ghlas, chun Éire a fhorghabháil dá mba ghá é, ach ní raibh sé riamh i ndáiríre leis. Bhí a fhios ag Arm na hÉireann faoin bplean, fiú amháin. Dá mbeadh Éire faoi fhorghabháil, is é is dóichí go mbeadh Mühlhausen agus Hartmann ina n-oifigigh SS i mBaile Átha Cliath agus an Ghaeilge á chur chun cinn acu. Ní raibh Hitler ach leathdháiríre faoi ghabháil na Breataine Móire ach oiread. I ndeireadh na dála, bhí meas áirithe aige ar na Sasanaigh. nár Herrenvolk na hImpireachta Domhanda iad, a raibh na ciníocha íochtaracha faoi smacht acu mar ba chóir. Bhí Hitler agus Churchill ar aon bharúil faoin ábhar sin, gan dabht. Chun achoimre a dhéanamh ar an scéal seo, Is léir ón taighde stairiúil anois go raibh an-tuiscint ag na Gearmánaigh in aimsir an Tríú Reich do chúrsaí teanga i gcoitinne agus do theangacha mionlaigh ach go háirithe, agus má ba dhiabhal é Hitler, is léir go raibh mionlaigh agus náisiúin bheaga ar fud na hEorpa sásta a n-anamacha a dhíol leis chun a saoirse a bhaint amach agus a gcuid namhad a chur faoi chois. Nach maith an rud é nár bhac sé le hoileán iathghlas Éireann i ndeireadh na dála? Bhí sibh ag éisteacht le Mionlaigh mar Chúigiú Colún, An Tríú Reich, Podchraoladh ag Tarlach Mac Con Mí. Má thaitin an podchraoladh seo libh, ar mhiste libh Like, Subscribe agus Share agus Comment a fhágáil más mian libh? Go dtí an tseachtain seo chugainn mar sin, slán!